bɛɛ dabali banna dili la dili a bɛ soli ka wuli a bɛ t'i jɔ mɔgɔw da la ni fini nɔgɔ bɛ yen ala n'a yɛrɛ ye n'a ka di maaw ye cɛ caman b'i ka fini bɔ ka d'a ma a b'a bɛɛ ko ka jɛ ka na n'a ye ni min ko a ma dili don so kɔnɔ i ka wari minɛ dili tɛ don maa si ka so kɔnɔ i b'a ka wari d'a ma n'i ko dili n t'i ka wari di f'i ka don a bɛ yafa wari kɔ i bolo bɛɛ dabali banna dugu musow farala ɲɔgɔn kan ko dili e bɛ k'i yɛrɛ faga ni cɛ lankolon in ye cɛ caman ye fitiriwale ye koyi muso de bɛ sɛgɛn cɛ ye n'a ye hɛrɛ sɔrɔ a b'i ta i ko fali dili i b'i tile la bi i ka di bɛɛ ye i kanu bɛ bɛɛ la e ye fantan ye nka i kɛra fantan tɔgɔtigi ye muso cɛɲumanya fɛn fɛn mana fɔ bi maaw bɛ jate minɛ ko a ma kɛ dili ye wa e ye marimasa hɔrɔnmuso fili kɔrɔ u ko sisan i bɛ fɛɛrɛ kɛ i bɛ tugu anw kɔ an bɛ kamalen ɲɛnama dɔ ɲini ka d'i ma min bɛ nafa ɲɛ i ye dili ko a teriw ma k'a ye yafa n ma aw fɛ teriya n y'a haramu bi a ye yafa n ma n t'aw ka ko la tuguni ne cɛ bi saya ni balo de cɛ a man kɛnɛ ne tɛ n cɛ dusu kasi dɛ kabi ala ka n dan n m'o kɛ wa n t'a kɛ fo kiyama sɛgɛnbaatɔya t'a to ne k'o kɛ ne bi fɛrɛ ka bɔgɔ de dun ne t'o kɛ abada ne bɛ n dogo n cɛ la ka n dogo maaw la n tɛ n dogo ala la dɛ bɛɛ dabali banna dili la o don waritigi kelen de kun tora yen dugu bɛɛ fana bɛ siran maa min ɲɛ o ye kawuba magasɛnw b'a bolo misiw b'a bolo sagaw b'a bolo dili nana se kawuba ka da la don dɔ a donna a ye foli kɛ kawuba ɲɛ da dili kan a ja tigɛra balaw ee a ko nin ye jɔn ka jinɛmuso ye tan nin muso cɛɲumanba in o y'a sɔrɔ den fila bɛ dili bolo k'a ma ko dili kan a nana a ye foli kɛ a ko fini nɔgɔ tɛ yen kawuba dabali banna ee nin muso cɛɲumanba in finiko sarala ko ne fa t'a la e muso bɛ se ka cɛɲa tan ka dɛsɛ fo ka se finiko sarala ma e ma ni muso cɛɲana ko dugu b'i balo i ka cɛɲa de la aa nin ye kabako dan ye ee tigi tɛ fali su la suruku tɛ siran ala ɲɛ n ta tɔmɔfɛn nin ye muso ɲuman ye koyi kawuba y'a wele ka na a k'e bɛ mun ɲini a ko finiko sarala kawuba ko mun de b'i la a ko kɔngɔ b'i la minɔgɔ b'i la a ko nin bɛɛ bɛ n na ɔ a k'o ka nɔgɔn e ɲɔgɔnna muso cɛɲumanba yanni i k'i yɛrɛ bila nin na e bɛ se ka fɛn bɛɛ sɔrɔ walahi ala de y'e ko diya ne kawba ye kawba y'a ka finiw bɛɛ bɔ ka d'a ma k'a ka t'u ko dili taara kawba ka fini bɛɛ ko k'a jɛ ka na d'a ma kawba tun ka kan ka kɛmɛ wɔɔrɔ de di kawba ye waa tan de d'a ma kawba ye waa tan kɔnte ka d'a ma a ko kɛmɛ wɔɔrɔ de ye ne ka wari a ko n ye nin d'i ma dili nin ta dili ko a barika ala ye dili taara malo san a ye tobili kɛ ka d'a cɛ ma a bɛ fura san ka na k'a cɛ la a bɛ tobili kɛ ka d'a cɛ ma a b'a cɛ digi digi den fila min b'a bolo a b'i janto a denw na maaw dabali banna dili la o dɔgɔkun kunɲɔgɔn a taara finiko ɲini na kawba bara kawba a ko dili kan'i yɛrɛ tɔɔrɔ e ɲɔgɔnna muso cɛɲuman i bɛ balo i ka cɛɲa la e bɛ nin fulakɛ kuntan nin kun tan fulaw ka yafa n ma dɛrɛmɛ kelen t'a kɔ a banabaatɔ dalen filɛ harijigɛ nagasilen don e ɲɔgɔnna muso ɲuman bɛ nin kun e hakili la ko fulakɛ bɛ si sɔrɔ wa a bɛ sa joona dɛ i t'i furu sa ka bɔ nin kun walahi ne b'i fɛ fɛn bɛɛ bɛ n bolo du bɛ n bolo nafolo bɛ n bolo a y'o fɔ waati min dili k'a ma n nana finiko ɲini na ni fini kota b'i bolo a di n ma ni fini kota t'i bolo n bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ a ko fini nɔgɔ bɛ yan a y'a ka du kɔnɔ fini bɛɛ bɔ ka di dili ye tile fila de kɛ a bɛ finiko la fo ka dili tɛgɛ dugu bɛɛ ɲimi ɲimi safunɛ bolo dili sɛgɛnna fini ɲuman t'a la a b'a cɛ de jɔrɔ la n'a denw maaw dabali banna dili la ko n ma deli ka nin ɲɔgɔn ye a nana fini di kawuba ma kawuba k'a ma a ko dili a ko don so kɔnɔ a ko ne ti don ɛ a ko mun na e ti don a ye waa tan wɛrɛ bɔ ka d'a ma a ko hɔn dili ye wari in minɛ a ko bɔn finiko sara ye joli a ko waa kelen a ko bɔn waa tan minɛ dili ye wari in minɛ aa o dugujɛ kawba ye dili wele a ko dili ne la i ka di n ye n b'a fɛ k'i kanu ye i ka di n ye kosɛbɛ n'i y'a ye ne ye wari in d'i ma n m'a d'i ma dɔ wɛrɛ la dɛ i kanu de bɛ n na n'o tɛ i ka finiko sara tɛ nin wari in bɔ dɛ dili k'o ye tiɲɛ ye a ko n b'a fɛ bi an ka kanu don so kɔnɔ dili ko a barika ala ye ne yafara walahi ne yafara ne t'i ka wa ne t'i kanu fo ka dugukolo yɛlɛma n to yen n ka fantanya in na a ko ne bɛ fɛn bɛɛ d'i ma n bɛ hɛrɛ k'i ye n bɛ se ka wari yɛrɛ d'i ma i k'i furu sa ka b'i cɛ kun ka muso wɛrɛ d'a ma a ko i bɛna wari min di ne ma n ka muso wɛrɛ furu ka di n cɛ ma muso wɛrɛ furu i yɛrɛ ye ne to n cɛ bolo ne cɛ ka di n ye ne bɛ balo nin na tan aa a ko dili ne dun ka wari tɛ dun ten dɛ ne ye wari min d'i ma walahi i tɛ se ka nin wari in sɔrɔ finiko la o i kanu de bɛ ne la i y'a mɛn dili sinna k'a jɔlen to k'a ka tafe kun foni a ye waa tan tan fila mina a ye waa tan tan in kɔnte a ɲɛna a ka finiko sara waa kelen kɛmɛ wɔɔrɔ k'a bɔ a la ka waa tan ni seegin ni kɛmɛ naani kɔnte a k'i ye wari min di ne ma n ye fini min ko n ye baara min k'i ye n y'o sara de dun i ye min di a fɔ a bilalen filɛ n'i bɛna ne mara k'i bɛ ne kanu nin wari in de kama i ka wari filɛ i bolo yafa n ma ala ye kira ye ne dili taara ee aa tarawelekɛ jɔlen dabali banna a ko nin ɲɔgɔnna muso ɲɔgɔn bɛ diɲɛ kɔnɔ muso bɛ se ka ɲɛ tan nin muso cɛɲumanba in k'i ban hɛrɛ la k'i ban wari la k'i ban diɲɛ fɛn bɛɛ la aa nin ye muso ɲuman dan ye ee nin ye hɔrɔnmuso ye koyi aa bɛɛ dabali banna dili la dili nana du kɔnɔ a tɔ kɛra sa maaw bɛ dimi a kɔrɔ hali a tɛ fini kota sɔrɔ dili bɛ seri de min malo seri a b'o malo kilo tilancɛ de san k'a kɛ seri ye o bɛ min tile fɛ o bɛ min su fɛ a b'a den waati ɲɛbɔ maa fɛ a bɛ taa lɔgɔ ɲini ka na feere a bɛ fini ko maaw ye sɛgɛn nana juguya e maaw dabali banna dɔw ko nin tɛ gansan ye dɛ a y'a k'a kɔnɔ de nin ɲɔgɔnna muso cɛɲumanba ka nɔrɔ nin cɛlankolonba in na tan a y'a dabali de an ka nin ɲɛɲini dɛ bɛɛ dabali banna kuma taara se fo dili faw ma u ye dili wele u ko dili naamu mawa ko dili anw de y'i di furu ni bi ma ɲa a sini ma ɲa i furu sa cɛw nana ka na se an ma jaa kawuba taara se dili fa ma a taara wari d'u ma a k'aw den bɛ ɲama nɔgɔ si la n bɛ du di aw ma ka wari di aw ma a y'aw den di n ma ee olu ko dili y'an den de a ti b'an bolo dɛ jaa wari ka di dili somaaw ye dili wele ko dili tɔɔrɔla anw b'a fɛ k'i furu sa ala ye furu da ala ye furu sa da maa bɛ muso de furu n'i b'a doni ta n ko furu kɔrɔ de ni muso ko i nan'i jɔ muso somaaw ma n b'i den fɛ o kɔrɔ y'i ko muso fa n'a ba ma a y'aw den di yan a kanu bɛ n na n b'a kanu fo ka s'a saya ma a ka di n ye a diyanye bɛ to n dusukun na n b'a balo fo ka taa saya ma n'a banana n b'a furakɛ n bɛ n janto a la n b'a bonya n b'a fɛ k'a kɛ n dɔ ye yanni n ka diɲɛ laban cɛ furu kuma filɛ koyi nka nin luwa in violelen don an bi cɛw bolo a ka ca muso bɛ furu kan min kan ani min bɛ kɛ muso la kelen tɛ dɛ dili nana ka n'i sigi a fa n'a ba kɔrɔ a ko mun kɛra u ko dili anw de y'i di furu la bi an y'i bila bɔ i bɔ cɛ in e yɛrɛ b'a dɔn cɛ in bɛ saya ni balo de cɛ cogo t'a bolo i ka di diɲɛ cɛ bɛɛ ye i kanu bɛ bɛɛ la dili kasira a ko n ma aw ye ne wele o de la ɛ a ko n den ne de y'i ladi nka a bɛ yɔrɔ min na bi i hinɛ bɛ anw na i ka ɲi ni dugu muso bɛɛ ye maaw ko ko ne den dili ɲɔgɔn tɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ ni maa bɛ piri ta cɛɲa la e b'a ta muso si t'i bɔ jɛya la muso si t'i bɔ cɛɲa la muso si t'i bɔ daraja la e ka di bɛɛ lajɛlen ye nka e tɔɔrɔlen don bi hali donfini ɲuman t'i bolo e kɛra bi i bɛ fini ko sara la i bɛ lɔgɔ ɲini musoya kana kɛ lebu y'i bolo dɛ bɔ i ka furu waritigi dɔ ma n ba dɔ yɛrɛ nana ko kawuba fɛn bɛɛ b'a bolo a dili kasira a ko ne ba aw ye alijinɛ ɲini ala fɛ a y'a da aw ma aw kana jahanama ɲini ne fa ni ne ba aw ye ne di furukolonin min na nin cɛ in fɛ ne ka tɔɔrɔ a y'o to yen muso de bi tɔɔrɔ o barika bɛ don ne denw na aw kana ne bɔ nin cɛ in kɔrɔ jigi foyi tɛ ne cɛ la aw bɛ ne bɔ a kɔrɔ a bɛ jɔn d'a ma ne bɛ n cɛ fɛ a su n'a ɲɛnama n'i ye ne furulen ye cɛ wɛrɛ ma o kɔrɔ ne cɛ sara walahi ne tɛ cɛ wɛrɛ fɛ abada ne fa ni ne ba a ye yafa ne ma ne to n dakan bolo jɔn bɛɛ n'i dakan i b'a sɔrɔ ala de ye nin bila ne dili ɲa nin lɔgɔɲini tɛ ne tɔɔrɔ nin finiko sara la a tɛ ne dili ka tɔɔrɔ abada nin ɲani tɛ ne tɔɔrɔ abada n b'a kɛ cɛ min kama n b'a fɛ n bɛ n denw fɛ ni ne m'a hɛrɛ sɔrɔ don dɔ ne denw b'a hɛrɛ sɔrɔ dɛ ne ba ni n fa ne tɛ cɛ wɛrɛ fɛ abada a kana nin fɔ walahi ne tɛ bɔ furu in na a ye ne don ala ka juru min na a ye n to juru in na ee a fa n'a ba kasira o don olu ko anw ye nin den in wolo nka a ka hɔrɔnya ka bon ni anw ta ye e dili ye hɔrɔn ye o don cɛkɔrɔba dɔ bɛ dugu kɔnɔ o don u b'a fɔ cɛkɔrɔba nin ma ko yɛlɛma gɛrɛbu don a taamatɔ b'a fɔ yɛlɛma masa ye ala ye ale de bɛ fantan kɛ faama ye a bɛ faama kɛ fantan ye su ni dugujɛ cɛ cɛkɔrɔba in bɛ gerebuya de kɛ gɛlɛya nana bonya dili kan malo kilo tilancɛ de bɛ a bɛ balo n'o de ye cɛ ka bana juguyalen bɛ nka o n'a ta bɛɛ a furu don a sɔrɔlen ye npogotigi ye a ba ye sanu buguli dɔ d'a ma ko hali ni sɛgɛn b'a la a kana sanu buguli in feere a y'o mara a ye sɛgɛn in bɛɛ kun a ma maga o sanu buguli la don dɔ kalo yeelen na dugutila fɛ cɛkɔrɔba dɔ nana a nana da konkon dili ko i jɔni maa ɲuman a ko yɛlɛma don dugu bɛɛ bɛ cɛkɔrɔba yɛlɛma dɔn gerebu don n'a taara jɔ i ka da la a y'a di ala ma yɛlɛma masa ye ala ye ale de bɛ faama kɛ fantan ye suko ni dugujɛ cɛ a bɛ fantan kɛ faama ye suko ni dugujɛ cɛ yɛlɛma masa ye ala ye fo maaw ye gerebukɛ in wele ko yɛlɛma yɛlɛma nan'i jɔ da la dili ko e jɔni maa ɲuman a ko ne don a ko mun de kɛlen bɛ a a ko dili a ko kɔngɔ de bɛ ne la n de ye gerebu de ye n ye saraka deli bɛɛ fɛ bi n ma hali kini sɔrɔ k'a dun maa ma foyi di n ma kɔngɔ bɛ n na n nana e de bara i k'a ɲɛ n ma ala ye ni n bɛ se ka seri dɔɔnin sɔrɔ ka min i bolo dili dabali banna e eh! a ko jaa diɲɛ ye don caman ye maa min bɛ ne dili ye nin gɛlɛya in kɔnɔ ka na a barika ala ye ala tɛ foyi kɛ gansan dili ye da yɛlɛ cɛkɔrɔba ye a ye tasuma mɛnɛ dugutila fɛ malo kilo tilancɛ min b'a bolo sini ne a denw ni a cɛ ka dumuni don a y'o kɛ daga la k'a kɛ seri ye yɔrɔnin kelen k'a tobi k'a mɔ ɛri kelen kɔnɔ k'a fifa di de tun b'a bolo ka di k'a la k'a gɛrɛ cɛkɔrɔba la a ko cɛkɔrɔba dumuni kɛ yɛlɛma ye dumuni kɛ fo ka fa cɛkɔrɔba nin ye seri min k'a min dili y'i sigi fo sunɔgɔ b'a la a bɛ jingɔn na aa o don tilema cɛkɔrɔba ye seri min k'i fa a bɔra a ko aa n den i ni baraji i ni ce ɛɛ walayi mɔgɔ fara bi dɛ n bɛ dugawu k'i ye cɛkɔrɔba bɔra a taara o seri tɔ sɔgɔmada fɛ dili y'o de di a cɛ n'a denw ma dili cɛ denga banana a bɛ bo kɛ so kɔnɔ a bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ dili b'a cɛ saniya a b'a denw saniya la a m'a cɛ ka bana fɔ maa ye abada o dili o dugujɛ a taara lɔgɔ de ɲini a nana ni lɔgɔ nana maa si ma lɔgɔ san a dimiya bɛ maaw la a seginna ka taa kungo kɔnɔ a taara sikolo de ɲini ka na ni sikolo caman ye k'o feere o sanna a y'o san malo la o dugutila kelen fɛ tuguni cɛkɔrɔba nana da konkon yɛlɛma ko a ko ne yɛlɛma don dili ko yɛlɛma a ko mun de kɛra aa a ko kɔngɔ bɛ n na bi tugu dɛ walahi hali fɛn tɛ n bolo kabi n y'e ka seri min fo ka se bi ma alihamudulilahi i ka seri nege bɛ n na n denmuso i t'a ɲɛ n ma ala ni kira ye ni n bɛ se ka seri dɔ sɔrɔ dili ye da yɛlɛ malo demi min b'a bolo a y'o kɛ seri ye k'a di cɛkɔrɔba ma dugu tila fɛ cɛkɔrɔba y'o dun k'i fa ka dugawu kɛ cɛkɔrɔba taara o su sabanan cɛkɔrɔba na cɛkɔrɔba nana a ko dili a ko naamu a ko kɔɲɔmuso dɔ bɛ n yɛrɛ bolo alamandi dɔ dira n ma dɛ kɔngɔ bɛ ne la kɔngɔ b'ale la serini min b'i bolo malo ye n'i bɛna a kɛ seri ye i t'a di ne ma n ka taa di muso ma an k'a dun dili nan'i miiri nin de bɛ ne dili bolo ne ni n denw ka dumuni filɛ ne cɛ banabagatɔ dalen filɛ ɛ a ye malo in ta k'a d'a ma a ko sa fiyentɔ da balo bɛ ala bolo ala ye fɛn fɛn da a y'i n'i ka balo de da ala tɛ foyi kɛ gansan n'i ye ɲuman kɛ maa ye ala b'a sara i ye nin bɛɛ farala ala la hɔrɔnmuso in ye malo demi ta k'a di cɛkɔrɔba ma cɛkɔrɔba y'i kɔ don a sera da la a ko dili a ko naamu a ko na yan dili jɔ a ko ne fa a ko mun kɛra a ko i ye ɲuman min kɛ n ye a kɛra ala ɲɛna a ko ne bɛna n yɛrɛ f'i ye bi ne tɛ adamaden ye dɛ ne ye jinɛ de ye dili siranna a ko kana siran ne bɛ dugu kɔnɔ n ko yɛlɛma jinɛ de ye fɛn ye fɛn min bɛ yɛlɛma maa si t'a dɔn dugu in na ko ne ye jinɛ ye nka ne tɛ adamaden ye dɛ ne ye jinɛ de ye ne tɔgɔ ye jinɛ tabarusi ne de ye jinɛ tabarusi ye dɔw ko ne ma ko jinɛ su zamalen su ne de bɛ wari di maa ma a dili ye hɔrɔn ye koyi ne y'i kɔrɔbɔ de i ka ɲumanya fɔra k'a fɔ maaw dabali banna i ka sabali la n nana ka n'i lajɛ e ye hɔrɔn ye e y'i ka denbaya dahirimɛ ta k'a di ne ma ka daga sigi ne ye dugu tila fɛ bɛɛ la